nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya nọ ebe a mama afrịka igbo anyị zuru ka eme Wow, ndị Igbo nke na-ewu ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ bụ ebe a nọ Afrịka igbo anyị zuru ka emee igbo makanụ mụọnụ zụọnụ ụmụ unu ga-azụ unu anyị amalitego ọzọ na mmemme ụtụtụ anyị a kpọrọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ eh, chi fo ụtụtụ ọkụkọ enwe di aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ eh, a na-agụ ya ka egwu afọ ekwerozi ụkwụ zuru ike maka na chi fohaa n'ụtụtụ onye ọbụla amalie ma ọ bụrụ na ị bụ nwafọ igbo belụsọ ma o nwere ka ee ọbara eji mụọ gị ji were gwakọ na ndị ndị umengwụ e nwere ike mana a sị na ọ naanị nwaanyị ma onye tụwara ya ime ee eleghị anya maazị Okeke a na-alụ ee Nkiru mana ma o nwere ka Nkiru si were na-eje ije rọhị rọhị ee enwekwara ike ee, onye mba mmiri maọbụ onye mba ọzọ nọ n'akụkụ ha onye agbata obi nwere ka ha si eme agbajikwala m aka ọ bụrụ ya tụwara ime Emeka ehe Emeka nwere ike ọ na-eme ka nwoke ahụ tụwara nne ya ime n'agbanyeghị na maazị Okeke bụ nna ya ee ama m na okwu dị n'ime okwu m kwuru kama na ọ etu m si anabata gị na mmemme ụtụtụ a bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nke tata anyị juru eju bara abara anyị zuru ka eme eh, a fụ dimkpa a fụ ogologo imi ihe a ga-ejikwa na-eme isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ọ bụkwa na ihe a na-eme ugbu a nke na-eme ugbu a ya mere m na-agwa gị ihe bụ afa m eh, enwere ike ọ bụ na ọ tata izizi ị na-ekiri anyị na mmemme a aha m bụ maazị Okwy Francis Ide eh, abụ m onye isi na-ahazi mmemme a ndị ọzọ nọkwa n'akụkụ na-akwanye ọkụ maka na esikwasị ite anụ n'ọkụ ee ama m na ma mgbe ahụ anyị nọ n'ime obodo o nwere mgbe a na-eme mmemme dị iche iche esikwasị ite anụ n'ọkụ ee nwatakịrị ee ejiri ịga ozi ọ bụrụ na e- e- emeghị ngwa nwere ike jiri ịga ozi gagbuo onwe ya maka a jee weta nke a ọ gbara gaa wee weta nke a ọ gbara gaa ee ọtụtụ aka dịrị na isi ya bụ ihe ngwa ngwa tupu ịmara ihe na-eme na anụ eyego ọ bụrụ ka o si wee dị ee na-atụfughị oge ka m nabata onye mụ na ya ga-anọ n'ọgbọ n'ụbọchị nke taa mana anyị nwekwara nnukwu onye ọbịa a ga-egosikwa ya unu ma oge ruo nne biko kelee ndị Igbo ndị Igbo daalụnụ ụtụtụ ọma nụ unu emeela kee ke unu mere unu abọọla chi mm-hmm. aha mụnwa bụ Florence Achideme daalụnụ ọ dị mma eh, eh, ọ bụ ngwugwu anyị na-eke anyị na-echere mana otu ọbụla ọ si dị ahụrụ m na unu ahụgo onye ọbịa anyị nwere eh, na-etufughị oge ka m nabata ya n'otu aka ahụ nna ukwu nnọọ ee eh, biko kelee ndị Igbo gwa ha nke a na-etu gụ na nke ị na-eme nke ọma ndị Igbo makanụ ndị Igbo zụọnụ mụọnụ zụkwanụ ise ọ mụnwa wụ maazị Chigozie Mbadụgha onye nke eji ọchụudo eze kwesịrị wee mara hmm, ọchụudo eze kwesịrị ụbọchị taa wụ afọ ka ọ maara anyị mma fọtara anyị ife ọma fọpụrụ Eziokwu. anyị ndị iro ise
ama m na i so wee kwee n'ihe o kwuru na kwuokwa ise maka na etu ndị be anyị si ekwete n'ekpere e kpere maọbụ sị ya rekwaa ka i si kpee ya ọ dị mma eh, omenala anyị agaghị na echu ya bụ na anyị ga-aga ya bụ ezumike anyị ji abụ anyị ga-akwacha akpịrị chighaa azụ anyị atọghepụ ngwugwu ahụ anyị kegoro unu amara ihe dị n'ime ya a sị wepụrụ gị akụ oyibo nsogbu ka ọ ga-abụ anyị na-ewebiri ị na-esonyekwara anyị na ekwentị anyị dịgoro ghegoro oghe ugbu a ee eh, na-atapịa bụ okwu ya bụ apụkwala maka na otu ntabi anya ka anyị ga-eji ya bụ ezumike echighata azụ ndewo

ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ wụ ebe a nọ mama africa igbo tv daalụnụ Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme anyị zuru ka eme tv daalụnụ
Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme ndeewo gị bụ onye ọma anyị echighatago azụ ee ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbapere igwe onyonyo gị na-ekiri anyị n'ihe anyị na-eme ee ọ wụ a gụpụ ụzọ a gụpụ ọnụ ee, chi fo ụtụtụ ọkụkọ enwe di ee aka aja aja bute ọnụ mmanụ mmanụ ihe a ji ekwu ya bụ na ọ bụrụ na ị sị na enweghị ihe ga-etekọ gị n'aka na ị wụ onye ọcha onye omeji ọgụ ị mara na agụụ afịa gị ọnụ ọ ya ka eji wee kwuo na aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ i nwere ike ịfụ onye mekanik anyị onye ọ dị dọtị ọkachasị ụmụ agbọghọ ọbịa ndị selense Ah, onye a eh, na- na o nwere ihe jikọrọ mụ na nwoke a ọ ọ na-arụ mekanik ọ dị dirty mana ọ bụrụ na nwoke nyocha ya fichaa onwe ya nke ọma na na mgbede eh, ji- pụta n'ebe oriri na nkwari ị fụkwa nwa agbọghọbịa ahụ sị na o nwe ihe gbasara ya na nwoke dị dirty ka ọ na-amakụ ya n'akụkụ maka o nere anya nwoke ekego ekike nke ọma ọ dị ya ka nwoke a bụkwa aka ji akụ mana onye ọ hụrụ n'ehihie sị na ọ dị dirty nke a bụ okwu na-esote okwu anyị echighatago azụ ka anyị suwekwu aka oyibo nsogbu a chọrọ ileba anya n'ụbọchị nke taata ka anyị na ka ntuli aka na-akpụdebe nso maka ọnwa na-echi ọkpọtụ bụ ezigbo onye ndu ka anyị tụlekene mara ee eh, ihe bụ ezigbo onye ndu kedu ka e si ama onye ahụ kedu ka ihe a na-atụ anya n'aka ya na ihe ndị ọzọ ee eh, maka na ọ bụ a kọruo e geruo eleghị anya ọ bụ na anyị amatachaghị ihe ka anyị kwuo ya etu a mgbe ọtụtụ ntuli aka nke gara aga gara anyị amatachabeghị ihe mana ugbu a anyị amatago ihe ya mere na anyị ga-ahọpụta ezigbo onye ndu ọ ya ka anyị ji sị ka anyị were ya mere isiokwu n'ụbọchị nke taa na-akwadobe obi gị ka anyị mara ma ị ga-eji uche gị mara onye ị ga-atụnyere bụ onye ga-edu anyị duba anyị n'ala eze maka na anyị nwere ọtụtụ ihe na Naịjirịa ga-eme anyị ka anyị bụrụ ndị e ji eme ọnụ na ụwa gbaa gburugburu mana anyị enweghị ezigbo onye ndu mana ugbu a a na-achọ ime ntuli aka anyị chọrọ ịhọpụta ezigbo onye ndu ya ka anyị ji wepụta ya bụ isiokwu n'atụfughị oge ka m nyefee ohere a n'aka m ee eh, Ochudo Ezekwesili maka na aha ya na-atọ m ụtọ hmm, echichi ahụ o chiri na-atọ m ụtọ nna anyị ukwu ka anyị rikwa n'aka ọzọ maka a sị na ọtụtụ ekene ka mma karịa ọtụtụ esemokwu hmm. ya bụ kọwatụrụ anyị ihe bụ ezigbo onye ndu a na-ekwu ezigbo onye ndu o nwere ndị nwere ike ha aghọtacha hmm, amaghị ihe a na-akọ ka ị kọwatụ ya etu a ga-esi amata ma ọ bụ ihe bụ ezigbo onye ndu
um, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ọzọ hmm. Ochudo Ezekwesịrị na agwa um, dịka ajụjụ si dị a sị gịnị wụ ezigbo onye ndu hmm. onye ọwụna wụ nwa igbo ṅụjuru mmiri ara afọ nee anya n'etu nya wụ okwu si wee dị ọ fụ na ọ kọwara onwe ezigbo wụ ife dị mma hmm. onye ndu wụrụ onye na-ahazi na-edu ndị mmadụ na-edu igwe mmadụ ezigbo onye ndu wụ onye ma edu a na-enwe n'eze obodo obodo nwee eze awụghị ezigbo onye ndu wụrụ eze tigbuo zọgbuo obodo ahụ anaghị aga n'ihu hmm. dịka ntụnye aka enu na-abịa na mkpụrụ ụbọchị abụọ ka ọ fọ atụọ eme ntụnye aka elu ịhọpụta onye ya-awụ onye isi ala anyị wụ naijiria ezigbo onye ndu anyị chọrọ na a tụma- na a tụma vootu a wụ onye nke ya-emere anyị ife nna na-emere nwa ya maka na ezigbo onye ndu m ma-etinye ya na ezigbo nna maka ezigbo nna wụ onye aha na-awụ ọ mụcha ụmụaka ọma họrọ ọma họrọ ụmụ nke ndị ya na ha dị na mma họrọ ndị nke ọ kpọrọ asị maka na ọ nya nwa wụ nna ha mana ị kpọ ụmụ niile kpọkọta ha etu ọkụkọ si achịkwa ụmụ ya ọ nya wụ na ị wụ ezigbo onye ndu na nchịkọta ife m na-ekwu achọrọ m iji ọkụkọ wee maa atụ ezigbo onye ndu ị ya-afụ ọkụkọ ya bụọ akwa bụọ bụọ ụmụ ụfọdụ ọ mụ ụmụ teghete ụfọdụ ọ mụ ụmụ iri ọ chịrị ha niile ha niile a na-eso enweghị nke ya-agbafe ogodo nke kwụsịrị na ọ chọkwa jekwa ebe ahụ ọ nọ jekwa kpọtakwa ha niile soro na-aga ma nya ife m chọ ịkọwara ọ dị mma eh, ị ma na a sị na ife ọbụla ga-adụ mma na nwaanyị ga-anọrịrị ya nne o nwere ihe ị na-agbakwunye n'ihe o kwuru ihe etu a ga-esi amata Eh, onye bụ ezi onye ndu ya bụ kedu etu esi amata ezi onye ndu maka ọ kọwago onye ndu mana kee ka a ya-esi apụta ha na ugbu a ọkachasị eh, ebe a na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịzọ ọkwa maọbụ inweta ihe a na-achọ onye kachasị kee ka a ya-esi amata onye bụ ezigbo onye ndu
daalụ maazị dịka otu ya nwa si kwuo ezigbo onye ndu bụ onye maara ebe ọ na-ewutu ndị mmadụ hmm. ebe onye maara nsogbu mmadụ onye ga-abịa sị a ah, ka otu i ji nọọ like this kee ihe na-eme hmm. ọ mara ebe bụ mkpa gị ọ mara ebe ọ ga-eme ka ọ dịrị gị mma mara ebe eh, ezinụlọ dị ka ọ ma ma ndị ndị um, ndị gị na-anọ na yard ndị agbata obi gị hmm. ị na-enepụ anya ma ihe bụ nsogbu ha otu a ka a ga-eji mara ma ebe ebe ebe i bikwa a na-amara a sị gị nwa bụ onye ọma ị na-eme ihe ihe dị mma otu a ka a ji amara ezigbo onye onye na-ekwu ịbụ ezigbo onye ndu a na-ekwuru ọ bụdụ buru pụta ụwa ka a na-amụta ya amụta ka ọ wụ kee ka o si amalite nọkata nnọọ mmadụ abụrụ ezigbo onye ndu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na-ekwu sị na a na-amụ eze amụ a ha awụ eze awụ hmm. ezigbo onye ndu a na-amụ ya amụ anaghị awụ ya awụ hmm. ị fụ onye wụ onye ndu a mụrụ amụ ọ na-adị ya n'ọbara maka na ife mmadụ ma eme anaghị afịa ya ahụ hmm. mana ị fụkwazi onye jere je mụọ etu e si awụ ezigbo onye ndu hmm. ọ na-awụ o mekatakwa o mekakwa ife hmm. gosiri na ọ wụghị na ife a mụrụ ya n'ime maka ya ka m ji wee were ọkụkọ wee were nna wee maa atụ maka na nna wụ onye ahụ ya awụ ọ tabiri o nye nwa ọ naghị eche ka nwa sị ya nya nyetụ ya maka ọ ma na agụụ na-agụ ụmụaka and nna ọ nya kpatara na nna na-awụ ọ pụọ ọ pụwa ọkụ ọkụ nna na-apụ awụghị ije kụta nke ya nwa ya eri maka na ọ wụrụ ma nke ọ ya eri ọ nọdụ with ndị ọyị ya na ikwu na ibe ọ ya eriju afọ mana ụmụaka ha enweghị ndị ha nwere ha ya ejekwu ka ọ na-apụrụ ọkụ ọ kụta o wona ọ nya ka e ji wee sị na ezigbo onye ndu na a na-amụ ya amụ anaghị awụ ya awụ ọ dị mma eh, i lee anya n'onyonyo ị ga-ahụ na eh, onye ndu kwụrụ ọtọ na-ekwu okwu ebe a gbakọrọ hụ na eh, ndị niile na-eso ya n'azụ na-ekwere n'okwu ya dịka eze ọchụudo si wee kwuo ị sị na ọkụkọ na-abụ ọ na-aga ụmụ ya na-eso ya n'azụ ị ga-abụ ọ bụ na i lele ọkụkọ ebe ọ chị ụmụ na-aga ị ga-afụ na ọ tụrụ o dewere ụmụ ha ka ha tụrụkwa ya bụ onye ndu bụ onye ihe na-emetụta ndị ọ na-edu na-emetụta ya dịka i si wee jikwa nna maa atụ sị na nna ma na agụụ na-agụ ụmụaka ya ọ gaghị echebe mgbe ọ sị nna nyetụnụ m ka m rie na agụụ na-agụ m ọ wụ ọ bịa o mee gịnị o were nye mgbe a na-ajụghị ya ee ma ọ bụ gwa ya na o jigoro uche mara ya bụ na ezigbo onye ndu na-abụ ọ nọkata o were uche mara ihe n- dị mkpa dịka i ji wee weta ya n'ọnọdụ naijiria maka anyị akọwa gị ya ee achọziri m ka anyị suwepụ akụ oyibo nsogbu a ugbu a ihe gbasatara ezigbo onye ndu a kedu ka a ga-esi amata ezigbo onye ndu na naijiria ọkachasị ugbu a a na-aga ije eme ntuli aka anyị na anyị ahụsago ndị niile pụtacharanụ mana kee ndị nwegasị ma achọrọ m ka ị kpọọ afa mmadụ kama na ọ- i- iji maa atụ ị rụgasịa ya aka ihe a ga-atụ anya na ezigbo onye ndu ọkachasị ndị niile pụtara ịzọ ọkwa naijiria ugbu a Ah, ekenekwa m gị ọzọ nwanne m nwoke um, okwu i nee anya na ọchịchị a na-azọ dịka onye isi ala Naịjirịa nke a na-akwado ime na mkpụrụ ụbọchị abụọ na-abịanụ ee a sị na anya ka eji ama ọka kara aka na onye oshi na-eje atụpe ya Mm. i nee anya na mmadụ n'one na-apụta ịzọ nyawa onye isi ọchịchị o nwere ife m chọrọ ịkọwara anyị nọ n'ime mmadụ nwere ike ịwụ ezigbo onye ndu mana ikekwa ahụ ọnwụnwụ ma afọ adịghọziri ya ike adịghọziri ya maka ị ma na ịwụ onye ndu wụ ngị ya ebu ụzọ zọpụ ije ndị ị na-edu e wee sobe gị na ọ bụghọ ndị ị na-edu ya azọpụ ije ka e were ya na a na-achọ ije obodo teghete hmm. ọ gị nwa ya ebu ụzọ zọpụ ndị so gị wee hmm. sobe gị hmm. mana ị wụrụ ezigbo onye ndu ikezikwa ị gagide gata na obodo abụọ ike agwụ gị ị fụnanụ na ndị ahụ ị na-edu na ike ya agwụkwa ha maka na ha erubeghị ebe ha na-eje maka na ọ sọ gị ma ebe ị kpọ ha eje ọ ya ka m ji bido na enwere ike nwee ezigbo onye ndu mana ike adịghọzie hmm. site n'afọ one ọ dị mọ site n'ife ndị nke o megasịgoro na-agwụ hmm. na ya ike mana ezigbo onye ndu ya enwe ike nwee echiche nwee ezigbo atụmatụ nwee uchu ka ọ ga-awụ ndị ị na-edu awụghọ ha ya na-agwa gị ife ị ya eme maka onye ndu ndị ọ na-edu na-agwa ya ife niile ọ na-eme awụghọzi onye ndu hmm. kama nọọ i weta ife ị chọrọ ka e mee atụnyere gị alo onye hmm. ọwụna enenesia ya agbazichaa ya etu ọ ya esi dị i wee duru ha na-aga na ife m na-ekwu wụ na i weta na ọchịchị Naịjirịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a na-achọ ime na mkpụrụ ụbọchị abụọ na-abịanụ wụ ka anyị nee anya weta ezigbo onye ndu ike dị Mm. ezigbo onye ndu ya enwe nkwuwa okwu ezigbo onye ndu ya awụ o mee ife ị kpọọ ya ọ sị na ọ nyanwa mere Mm. ọ bụghị onye ndu ya awụ ị hanye ya ife o kerie ndị mmadụ a na-emezi o je na-ezuru ike ị ma na ọ wụghọ ya wụ ezigbo onye ndu ghọtakwa na ife m kwuru na onye ndu nwere ike mara ife ọ na-eme mana ike adịghọzi ime enu ọ hadosigharị ndị mmadụ ka a na-eme ya ha si wuye na ọ nyanwa mere nke a na ọ wụ na ndị ọ hanyere ọrụ emeteghị etu o si dị mana ọ bụrụ na ọ nyanwa ji aka bute ụzọ kuziere ndị mmadụ ọrụ ha ya na-arụ ha na-arụ ọ na-enesikwa anya n'ọrụ ahụ ọ gwara ha rụọ ma ọ wụkwanụ ife ahụ o chere ka ha na-arụ ọ nya awụ na ife a na-eme eme gịnị aga ọfụma ọ wụrụ na ife m na-ekwu ọ wụ na atụmatụ vootu a ya eje ịtụ ụbọchị abụọ na-abịanụ wee onye n'anya ọ tụnyere onye ya edu anyị mara na obodo anyị wụ naijiria mmadụ bara ụba weta onye ike dị ya emewe ife dị na gịnịkwa ama ọ dị mma ị ma na a sị na ntị ga-anụ ife agaghị adị ka okpu ata ndị ọchị ehi ee, maka na ọ bụrụ na ị fụ onye ọchị ehi ị fụ na okpu ya na ọ na-aha mbadamba ee mana onye ga ọ- ntị ga-anụ ihe abụrọ ma ọ ha etu ahụ ama m na onye a gwara nnụnwa bụ ndị a na-agwa anyị niile ka a na-agwa ee, ka anyị hie asaa n'anya ee, họpụta onye ike idu ee, onye nwere ezi echiche onye nwere obi mmetụta ihe na-emetụta ụmụ amaala Naịjirịa maka na a sị kọwasịba etu ihe si dị ugbu a ọ ga-ewere oge niile anyị nwere iji mee mmemme n'ụtụtụ a maka na mm, gị nwa onwe onwe gị onwe m ihe m ga na-akọwara gị ego ego gị dị n'ọba akụ nene ndị a chịgasịrị anyị ee efugonu ha Ehe. ya bụ na mm, ị nwere ego n'ọba akụ ị gaghị enwetanwu ya ị gaa na nke nwa bekee kpọrọ ndị na-eme pos a sị gị na ọ bụ akpa ego ndị ndị igbo kpọrọ akpa ego bụ eh, ndị oyibo kpọrọ akpa ego bụ 200 naira ya bụ akpa ego ụfọdụ akpa ego na ọkara ka ị ga-eji wepụta otu puku naira amaghịzi m ego ole ga-afọrọ gị nwa ị je n'ụlọ ọba akụ ị ga-akwụ n'ahịrị eh, agụụ nke ụtụtụ agụọ gị nke ehihie agụọ gị a ga-ekwu ole ghara ole n'ọnọdụ anyị nọ na ya ugbu a mana ọ bụrụ na anyị họpụta ezigbo onye ndu dịka nwanne anyị nwoke kwuru e mara na ihe nwekwara ike n'otu ntabi anya maka na ọrụ ebube Chineke e, ọ na-arụ ya n'otu ntabi anya ya ihe ọnọdụ ọjọọ agbanwee wụọ nke ọma maka na akwụkwọ nsọ sị na onye ọma nọrọ na ezigbo onye ndu nọrọ n'ọkwa eze ee eh, obodo a na-enwe aṅụrị mana ajọ mmadụ na na ka m ghara ikwu nke eh, a sị m ekwula kama na ihe m na-akọwata bụ hie asaa n'anya hmm, eh, ị ma na a na-ekwu okwu ahapụ nwaanyị n'akụkụ dịka e debere ya sọ ụmụ nwoke biko o nwe ihe ị ga-agwa ụmụ nwaanyị na okwu anyị na-ekwu ka a ga-esi hie asaa n'anya maka na ọ bụrụ na e kee naijiria ụzọ atọ ụzọ naabọ ụmụ nwaanyị ama m ma ọ wụ eziokwu ị ma akwụkwọ nsọ sị na o nwere mgbe ọ ga-eru unu a na-arịọzi anyị ka anyị lụọ unu a na-achịnye na asaa asaa asaa asaa ma kpogo asaa na-arịọ ya bụ na unu ka nkụ ee gwa gwa

na anyị nwa makwa ihe na-eme anyị bụ ndị na-apụta n'Igbo n'ahịa afụ ihe na-eme so ihe mee bụ unu ga-apụta bụ unu ga-atụli aka na onye kwesịrị ịbụ onye ga-achị ọchịchị Naijiria na ọ dị mkpa ee unu nwa makwa na onye a ka onye ga-apụta onye a bụ onye ga-eme ihe ga-amasị ụmụ nwaanyị maka ihe anyị na-aga aga zụta anyị afụzie na ihe gara ngara ọnụ kịta but onye a bayazie na anyị ga na-enweta ihe ọfụma otu anyị na-achọrọ ya. So, Ọ dị- ọkụ a ka ọ dị. ọ dị mma ọ gwago ụmụ nwaanyị biko unu hie asaa n'anya ee ntọrịka di unu na-enweghị ike igote ugbu a n'ọchịchị nke a enwere ike unu họpụta ezigbo onye ndu Ọ- ọ- ị ga- ị ga- ị ga-adị ebe niile ee ọlọ ọ- ọ gaa ahịa na-alọta maọbụ ọ gaa ọrụ na-alọta o gotere unu anụ ọkụkọ enwere ike o bute na eh, ha ukwu na- ukwu- n'ukwu ya ya bụ bule ya n'otu bulata ee mana ugbu a ma gota ma obere suya o nweghị ego igote nweghị ike igotere gị akpa nweghị ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazụ o nweghị ụlọ ọ rụwere kemgbe ee 19 kpiridim na ọ bụrụ ndị Igbo ọ ọ ka nọ na foundation level maka ihe ihe ihe siri ike gịnị wee bụrụ ihe kpatara ya ọnọdụ enweghị ezigbo onye ndu na naijiria mana nwanne echi mm, kpọrọkpọtọ agba n'ihu enyi anyị tụlie aka họpụta onye ga-eme ka ihe dịrị anyị na mma ihe niile ahụ bụ ihe na-eri anyị nri n'obi maọbụ na-esiri anyị ike ee chineke nwere ike jiri onye ahụ kwara ngwa ọrụ ihe adị mma Hmm, udo adị maka na eh, alụkwaghị m alụkwaghị m a na-agba ugbu a ọ wụ na nwoke enweghị ike eh, ịrụ ọrụ ezinụlọ ya nke ọma ọ dị mma eh, gị bụ onye ọma ohere dịkwara gị ịkpọ anyị na ekwentị na ị hụlala akara dị na ihu igwe onyonyo gị kpọọ anyị ma tinye ọnụ na okwu a mana oge na-adịghị anya anyị ga-aga ezumike a ga-eji wetara gị akụkọ ụwa n'ụtụtụ a mana tupu anyị aga ka m wefute okwu a ga-abụ anyị kwucha ya anyị aga ya bụ ezumike wetara gị akụkọ ụwa nna anyị ukwu ee eh, enwere ọdachi na-adị na mmadụ ịbụ ezigbo onye ndu na ọdachi na-adị ma ọ na mmadụ ịbụ ezigbo onye ndu kee ọgbata uhie na-adịgasị na mmadụ ịbụ ezigbo onye ndu
Ee, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m ụnụ Ee, maazị okwu ekenekwa m gị o daalụ Em, o nwere ofu asụsụ ndị bekee na-asụ sị na ọ naghị adị mfe wụ isi bu eze Mm, ọ ya wụ ọgbachi na-adịrị ezigbo onye ndu maka na oge m sị na nna na-apụ ọkụ ka ụmụ ya wee rie o nwere ike ụbọchị ahụ ọ pụtara ụra ike adịghị ịpụ mana o cheta na ụmụaka a ya eri nri na ọ wụ na ọ pụ ọkụ o binie pụwa o nwekwara ike agụụ a na-agụ ya o wenatagodu nke ụmụaka ahụ ya eri ọ nya ka a na-eme ọ nya wụ ọgbachi na-adịrị onye ndu ezigbo onye ndu kama na ife ọma na-eso onye ezigbo onye ndu wụ na ife niile ahụ o mere wụ ife a ga-eji wee na-echeta ya. Mm. mana ọ nya ka ọ na-awụ ụfọdụ enweghị nkwudosi ike na-awụ ha nekata ife ga-adakwasa ha n'ịwụ ezigbo onye ndu ha sị ka richara nwa obere ngarị wee na-aga mana ikwudosi ike wụrụ onye ndu hapụ ife wụ ọgbachi nọ na ya na uru dị na ya Karịrị. karịrị ọgbachi dị ya ekelekwa m eziokwu. ụnụ ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị dịka m gwara gị ee okwu anyị na-aga na- ọ na-aga n'anya ya n'anya ya ọ bụ ihe e kwuru ka a- a na-eme ee unu anụla ọtụtụ ihe nna ukwu Ezekwesịrị ee Ọchụudo na-akọwapụta n'ụtụtụ a ee, ya na nwanne m nwaanyị bụ ee, ọ sịzi na aha ya bụ Success tụgharịanụ ya n'igbo ya bụ i- Success ọ gịnị na igbo nye- nye aka agamnihu agamnihu ee, agamnihu Mm. anyị na Agamnihu nọ ya bụ ihe gosiri na ee, oge na-adịghị anya obodo anyị naijiria ga na-aga n'ihu maka mụ onwe m ama m nke m ga-akpọ onwe m nnọkọta enwekọtagharịa maazị okwu imeta nke ọma ama m ka m esi akpọ onwe ma etu onwe m afa ọ dị mma o wee bụrụ ya ka anyị gaa ya bụ ezumike ihe ọzọ ị ga-anụ bụ akụkọ ụwa na nkenke a kọchazie ya e chigata azụ anyị achịkọta ihe mmemme a otu okwu maọbụ abụọ anyị ka nwere ịtụle gbasatara ezigbo onye ndu anyị ekwupụta ya mana ohere dịrị gị isonyere anyị n'akara ekwentị ị na-ahụ n'ahịrị n'ahịrị na-apụta ịkpọ anyị n'ekwentị itinye uche gị eh, na ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ ụbọchị nke taa apụkwala n'ihu igwe onyonyo gị maka eh, ezumike a na-aga bụ anyị chigata anyị akọrọ gị akụkọ ụwa ndewo

ndị Igbo nke na-eme ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụnụ

ndewo gị bụ onye ọma na-ekiri anyị nụrụ nnọọ akụkọ ụwa n'ụtụtụ a onye dinta hụrụ akpa pvc na ime ọhịa dị na nnewi agaghị enwe ngagharị ụgbọala n'ụbọchị ntuliaka ndị na-azọ ọkwa onye isi ala naijiria ebinyego aka n'akwụkwọ nkwekọrịta udo oke ifufe mmiri atụọla ụkwụ na Madagascar aha m bụ maazị Okwi Francis Idenye ugbu a nụrụzi akụkọ ndị a n'uju ya ihe onyonyo malitere ifesa na soshal midia n'ụbọchị iri abụọ na abụọ nke ọnwa a bụ mgbe a sị na otu dinta nwetara akpa jupụtara na PVC bụ akwụkwọ ikike a na-enye ndị mmadụ ịtụ vootu bụ nke o nwetara na Nnewi Anambra steeti nke a na-abịa dịka ọ fọrọ ụbọchị ole ma ole ka e mee ntụliaka ọkwa onyeisiala Naịjirịa n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa akụkọ kwuru na otu onye dinta chọpụtara akpa ahụ jupụtara na PVC ndị mmadụ n'ime ọhịa dị na Nnewi mgbe ọ gara ịgba nta onye dinta ahụ buru akpa pvc ahụ gawa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a kpọrọ Authority FM dị na Nnewi bụ ebe ndị a wụpụtagasịrị ọtụtụ pvc dị n'ala bụkwanụ nke bụ ikike ndị mmadụ nwere iji tụnye mee ntuli aka ha were ya bụ onyonyo tinye na ịntanetị ọ sị na nwoke a kwuru na ọ hụrụ akpa ahụ ọtụtụ puku pvc ndị mmadụ n'ọhịa dị na akammiri ụmụdim nke obodo nnewi o kwuru dịka ọ dị ugbu a na e burula pvc ndị ahụ gawa n'obi eze ụmụdim n'ụtụtụ tata ya bụ ụtụtụ ụnyaahụ mgbe ọnwa a gbara mkpụrụ abalị iri abụọ na abụọ otu onye isi ndị obodo nke ngalaba nzukọ ọra na Nnewi bụ maazị Atueyi gwara ndị nta akụkọ Igbo na ha mara maka ya bụ akụkọ PVC mbọ niile ndị nta akụkọ Igbo gbara inweta ozi n'aka ụlọ ọrụ INEC ka a nụ ọnụ mmiri okwu ha amịtahụ mkpụrụ ọbụla tupu e were ya bụ akụkọ pụta ìhè

Olumuyiwa Adejobi bụ onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii depụtara nke a kama ndị ọrụ ha dị mkpa nke gụnyere ndị ọrụ INEC ndị na-ele etu ntuliaka si aga ndị ọrụ ahụike ndị ọrụ mmenyụ ọkụ na ndị ọzọ nwere ike ịgagharị Baba kwuru na nke a bụ iji hụ na e nwere ezi nchekwa ma hụkwa na ihe niile gara nke ọma onye isi ndị uwe ojii dọkwara ndị nchekwa nke onwe ka ha ghara iso na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-eche nche wee bịa ebe ọ na-eme ntuli aka ụbọchị ahụ o kwukwara na a machiela ndị nchekwa nke steeti hiwere ma ọ bụ ndị nchekwa nke onwe ịrụ ọrụ gbasara ya bụ ntuli aka otu pati dịgasị iche iche ruru iri na asatọ ndị na-azọ ọkwa onye isi ala naijiria ebinyela aka na nkwekọrịta maka udo n'oge ntụliaka a bola ahmed tinubu nke otu all progressive congress apc atiku abubakar nke otu peoples democratic party pdp rabiu kwankwaso nke otu new nigeria peoples Party NNPP ebe Datti Baba Ahmed nọchitere otu Labour Party na ndị otu ọzọ bịakwara tinye aka na akwụkwọ nkwekọrịta maka udo nke afọ a pụrụ iche n'ihi na e mere ya ugboro abụọ e mere nke mbụ na ọnwa septemba nke afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ tupu e bido emume achụmnta vootu Ndị nọ na kọmitii a gụnyere onyeisi ndị uwe ojii bụ Usman Alkali Baba, onye chịburu Naijiria bụ Abdulsalami Abubakar, Bishọp Matthew Kukah, John Jimoh na onye chịburu mba South Africa ma bụrụkwa onyeisi ndị otu Commonwealth Election Observer Group na Naijiria. otu onye anwụọla dịka oke ifufe mmiri dakwasịrị mpaghara ọwụwa anyanwụ

kpọpụtala ma kpọchie ma mee ka ihe ruru mmadụ puku asaa bụrụ ndị esi na ebe ha bi wee dupu ebe ọzọ iji gbanahụ ya bụ ọdachi ifufe mmiri igbo bụ igbo etu a ka anyị si tụgharịa ma wetara gị ya bụ akụkọ ụwa n'ụtụtụ a mana tupu anyị emechie ọnụ chighaa azụ na ngalaba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ na ihe ndị a mere anyị isi akụkọ ọzọ onye dinta hụrụ akpa pvc n'ime ọhịa dị na nnewi agaghị enwe ngagharị ụgbọala n'ụbọchị ntuli aka ndị na-azọ ọkwa onyeisi ala naijiria ebinyela aka na akwụkwọ nkwekọrịta udo oke ifufe mmiri atụọla ụkwụ na mba madagascar aha m bụ maazị okwu francis idey ka anyị chighaa azụ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ndewo

nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya nọ ebe a mama afrịka igbo anyị zuru ka emee
Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ wụ ebe a nọ mama africa igbo tv daalụnụ Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme
ọ dị mma anyị echighatago azụ ama m na ụnụ nụrụ ka esi wee taa ụkwa ma jaa ya eze na ya bụ akụkọ ee ụwa anyị kọrọ n'ụtụtụ a ee ụnụ anụgonụ ya ụnụ afụgonụ ya ee ama m nne akụkọ anyị kọrọ o nwere nke kwuru n'igwe na ebe ị nọ Ọ ka ị ka ahụhụ tụworo m bụ oge a bụ oge anyị chọrọ iwepụta onye anyị chọrọ hmm. abịazie wụfuzi ya ka a ghara ịbụzie onye ahụ chọrọ ịpụta
ọ bụrụ ụnụ afụgo ndị nze na ọzọ igbo ka esepụtara ha nke a gosiri na ndị okpu mmee a tụrụ anya na ha bụ ndị ezigbo ndu ọ dị mma eh, ka anyị gaa n'iru eh, eh, ọchụda eze kwesịrị enwere uru obodo na-enweta n'aka ezigbo onye ndu ọ ya bụ ihe anyị chọrọ ka anyị tụlee anyị na-akpọ ezigbo ndị onye ndu na-arịọ ndị mmadụ ka ha pụta họpụta onye ndu mana otu onye ga-asị o nwedụrụ uru a na-erite na ndị a apụcha nweghị ọkwa ndị ndu a na-asị ndị ndu enwere uru dị na ya Ee, uru a na nze mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m ụnụ. uru a na-erite n'ịbụ ezigbo onye ndu ma ọ n'aka onye ndu buru ibu nke mbụ wụ ndị Igbo na-asị na ezi afa ka ego Ee, ncheta ka anọ ife onye na-eme ka ekwe ji akpọ ya ozugbo ozugbo ya na ọ wụrụ na ị wụ ezigbo onye ndu ụwa tụ ụwa a ya na-akpọ gị a pụta sị na ọkwa mgbe onye a jụrụ ma mgbe onye a chịrị mm. ka ife dị etu a mere ị ghọtana o nwere ofu onye chịrị obodo anyị a na-akpọ onye Awụsa late Alhaji Umaru Musa Yar'Adua mm. ọ nwụrụ n'ọchịchị ọ chịchahụ oge o kwesịrị oge iwu ana nyere ya hmm. mana onye ọwụna na-ekwu okwu na-ekwupụrụ ya maka na nwa obere oge nwa obere oge ọ chịrị hmm, hmm. na a fụkwara ife n'agbanyeghị na ọchịchị ya bịa bido dịka ọ na-adọ n'azụ ndị mmadụ achọrọ ya n'ọkụ n'ọkụ n'ọkụ n'ọkụ mana o meghe n'ọkụ n'ọkụ mana ife niile o meru na nwa mgbe ahụ ọ nọ n'elu ụwa ha ncha niile ewe ife ọ na-awụ onye cheta a sị anyị na ọ wụkwọ na onye a dị ndụ Mm. chịba na ọ ka ebutere Naijiria ya ga-adị ebe ka anyị mma. na-eje. Ife m ji wee kpọọ ya wụ ha ncha ife a na-ekwu na ncheta ka Mm. ọ nwụọna mana a ka na-echetakwa Onye eziokwu. Eh, then uru ndị na uru ndị na em, ndị mmadụ na-erite n'ezigbo onye ndu ọ wụ ezigbo onye ndu nwere ike ma ya eweruna ego nye gị mana ọ ga-eme iwu ma ọ hazie iwu obodo hmm. ya eme ka onye ọwụna na-eme ife ọwụna ọ na-eme na-aga n'ihu hmm. ndị na-azụ afịa azụọ zụta ego hmm. ndị na-arụ ọrụ arụ a kwụọ ha ụgwọ ndị na-akụzi nkụzi akụzi a kwụọ ha ụgwọ ọnwa ha ndị nwekwanụ ụlọ ọrụ a na-arụpụta ife a na-egote ngwongwo e ji arụ ife na-arụpụta ndị mmadụ a na-egoru ọ nya ife nọ na ife a na-ekwu n'uru a na-erite inwe ezigbo onye ndu o nwe onye na-asị onye ya achị obodo anyị wụ naijiria nya kee onye ọwụna ego hmm. kama na ọ ine anya na iwu e merụ ịkpụ onye ọwụna isi e kpụrụ ibe hmm. na ọ wụghọ a họrọ ụmụ ụmụ chie ọzọ a họrọ ụmụ ụmụ gbuo ichi nọ ime ife ọ dara onye mgbago ọ bakwara hmm. onye mgbada hmm. eme ya etu a udo adị onye ọwụla enwebe aṅụrị ọ dị mma ihe kwuru kwuru n'igwe ghọrọ ihe ewu na-eri dịka unu na-afụ n'ihe onyonyo a unu ahụgo ndị anyị na-ekwu maka ha e, ndị ichie ndị ichie nze na ọzọ ee e, dịka anyị na-ekwu maka uru ka anyị kụọ ya na akụọ ya bụ ntu akụọ ya ntu n'isi ya bụ akụọ ntu kpọkwasị ya n'isi kpọmkwem n'ihe nwanne m nwoke kwuru iji kwudo ya n'azụ ee uru dịka onye Igbo ka m bịa wenata ya ụlọ gị bụ onye Igbo ga-erite na enwee ezigbo onye ndu na Naịjirịa bụ ịtụ ahịa ị ga-agbapụta ahịa gị agaghị esizie hmm? e, ọdụ ahịa ebe ị nọ na-azụ ahịa ọ bụghị anọkata elega ya ọ bụrụ mgbọsị ị gara ibute ngwa ahịa ị nọghọ e, ọdụ ahịa gị kpọchiri akpọchi abịa were katapila kurie ya sị na ebe esoghị n'ebe i kwesịrị ịnọ ma ngwa ahịa gị ma ihe afụ niile ka na-ata n'ụwa e, eji otu ntabi anya kurie ya ma ọ bụ ebe i jere rụta ụlọ sụchata rụta ụlọ abịa kurie ya ihe ndị a niile bụ ajọ ndị ndu wetachara mana ahọpụta ezigbo onye ndu dịka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taa ihe ndị a niile abụrụ ihe lara dịka ọ wụhụ ka bịa o kewe ego milimili ka onye a o kewe ego kama na ọ ga-ewepụta atụmatụ ga-enye aka na iwu ga-enyere gị aka imesara ahụ mee azụmahịa gị rụọ ọrụ gị nke ọ na-abụ abịa e, ndị Igbo ole nọ na e, isi maọbụ ebe e, ebe a na-ewere ndị mmadụ n'ọrụ n'obodo a bụ Naịjirịa ee e wegodoro onye Igbo ọ wụ ọ- ọ nọrọ n'okpuru ndị ọzọ ihe ndị a niile ga-ala enweta ezigbo onye ndu ee, na-achị bụ dịka e- emere nwa Anọsike ka ọ- ka eke si emee nwa ogwu emee nwa anọsi nwa ike Anọsike. meekwara ada ndị nọ Ada- n'ụlọ Ehe. ọ bụrụ ya bụ inweta ikpe ziri ezi nakwa ime mmadụ ka e- imeta mmadụ ka e mere ibe ya ọ bụghị ee, afa gị bụrụ nke a a sị gị mba na a, ị kwesịghị ịnọ ebe a afa gị abụrụ onye nke a sị gị mba na ị kwesịghị ịnọ ebe a ele gị anya n'ihu asị mba na ndị a onweghị ihe mere mmadụ o onweghị ihe nnọọ ihe ọjọọ mere onye ọbụla mana elehaana gị anya asị mba na ndị a ndị abụghị ndị ezigbo ha bụ ndị ndị nke abụrụ ndị nke ọzọ ekwesịghị inye ya ọkwa dị etu a ekwesịghị ịnọ ebe dị etu a ihe ndị a niile bụ ihe anyị na-elebara anya n'ụtụtụ a na-asị na ekwesịrị ka anyị họpụta ezigbo onye ndu a na-ekwu maka ezigbo onye ndu ee eh, ile anya a na-asị na ihe yiri ibe ya enwe- a na-asịkwa na o nwere ihe dị iche biko o nwere ihe dị iche ị ga-akọwatụrụ ndị na-ekiri anyị ihe dị iche na ezigbo onye ndu nakwa ajọ onye ọchịchị Ee, ezigbo onye ndu na ajọ onye ọchịchị ha bụ ọ wụ ofu ife ka ọ wụ kama na ọ ị ma na okwu igbo anyị na-ada anyị na mbem na mbem Em, obodo ọ kwa mba na-asụ n'onu n'onu Akwa ụkwara n'olu. ọchịchị na ndu wụ ofu ife ka ọ wụ mm. na anyị bịa n'ihe abụọ anya isi ezigbo onye ndu na ezigbo onye ọchịchị wụ maka na onye kpọrọ onwe ya onye ọchịchị wụ nchigbu mm. maka etu afa ahụ si wee da ọchịchị mm. ụfọdụ na-ewe na ọ to rule people hmm. n'etu ndị oyibo si kwue sị na to rule hmm. wụ ọchịchị hmm. mana ndu wụ to lead etu oyibo si kwue ya na ị nee anya ọchịchị wụ ebe mmadụ na-awụ onye ọchịchị na-awụ o nwe ebe ọ edugide ndị ọ na-edu nwe ebe ọ eru iwe wee ya ọ wụsa ha ebe ahụ hmm. gafere onwe gawa ndị ahụ wụsara agụụ na-agụ ha ọ gbasahị ya ama abịa hmm. agụụ na-agụ ha ọ gbasahị ya mana onye ndu dịka m si were ọkụkọ wee maa atụ onye ndu wụ ya na-edu etu ọkụkọ si edu maka ọkụkọ chịrị ụmụ na-aga ọ fụ nni agụụ nagodi agụ ya ọ tụọ ya ọ tụsara ya ụmụaka ha na-eri ụmụ ọkụkọ ụmụ ya ha na-eri ọ na-enenezi ha ọ na-agakwa e nwee nke pụta fụ ife jebe ebe ahụ ọ gbarụ jee ka ọ maa na ife ahụ onye ahụ na nke ahụ na-achọ ịtụ ọ wụ ife ga-eri ya ka ọ wụ ife dị mma irinu o suo ya ọnụ ọ wụrụ ife dị mma o buru ya pụta n'ebe ụmụnne ya esori tụsaa ya ife niile ọ na-eme wụ maka ọ nya ife dịrị onye ndu ọ na-akụzikwara ya ya erina sọ gụ hmm. i nweta wenata n'ụnọ ị ghọta na ọ nya ife a na-ekwuru onye ndu onye ndu uru dị ife dịchakwa na onye ndu ji dị iche na onye ọchịchị wụ na onye ndu ya na-edu na-agbazi ọ nọgidekwa onye ndu wụ ezigbo onye nkụzikwa hmm. ọ nọtụkwa kụziere ndị ọ na-edu maka mmadụ anyị emecha ife niile i weta n'ọchịchị naijiria mm. onye ndu onye isi ya-achị naijiria anyị kwesịghị imecha ife niile n'onwe ya kama na ife anyị na-ekwu ka ọ mara ife niile ahụ ọ chọrọ imenụ ndị ọzọ na-emegodi ya ọ mara ọ pụta sị na anyị kwuru na anyị egote ụgbọala abụọ nye steeti steeti niile nọ n'obodo anyị naijiria mm. tikwarụ isi ana wụ abuja onye onye ya-eje egonụ o je go ya ọ pụtakwa nene mara na ụgbọala abụọ aha abụọ aha anyị kwuru e gozikworo ya e kekwara ya etu aha e si wee kwu na ọ wụghị i kwuo na anyị ego ụgbọala abụọ abụọ kee steeti thirty-six e nwee na obodo a naijiria wita isi ana wụ abuja ikwuchaa ya ị na-akpuo onye nyere ego e ji goru họrọ ụmụ ụmụ chi ọzọ họrọ ụmụ ụmụ gbuo ichi ogonye ụfọdụ abụọ abụọ ogonye ụfọdụ ofu ofu goye ọ ego ede ụfọdụ a- ego o were ego ndị ọzọ machi mgbe agba ahụ esi niile ikwuru si goo mana ikwuru si goo mana ije ezije nne nne na ịchọ isikwa akwụsị mee ka esi wee mee ọ ife dịrị ezigbo onye ndu ọ dị mma eh, ebe a ka ọkụ nyụrụ ebe a ka a ga-awụsa ọwara na ihe ememe anyị n'ụtụtụ a ị lee anya ọ fọrọ naanị nkeji asatọ ka ọ ga elekere iri ee eh, na-achịkọta okwu nne mara mma o nwere ihe ị ga-atụ n'okwu a ka anyị wee nwee ike iburu egwu naba
apụta na ya agha nọ na ya adịghị ehi apụ ebe anyị kwuru ebe a kwesịrị ịga unu pụta ka unu ga-atụ aka ka anyị nweta ezigbo mmadụ nwa afọ kara aka unu pụta ka anyị nweta onye ga-achị ọchịchị ga-enye anyị mmasị n'ebe ebe ezinụlọ ọ bụ. ka anyị nweta ihe anyị ga-eri nweta ego niile anyị chọrọ ọ bụrụ ka anyị na-anụkwa di anyị ọgụ mgbe niile maka ego

hmm. ndị okorobịa unu ka m chọrọ ịgwa okwu a ndị okorobịa ibe m e nwere ụbọchị karịrị akarị iji wee gbaa futubọọlụ hmm. nke anyị na-eji ezuwe ike na mgbede na izu ụka e, ka anyị wepụ futubọọlụ n'ụbọchị nke nwanne echi e, ya ka anyị hapụ ije ịsọmpi na nwanne echi ka anyị wepụta pvc anyị wepụta oge jee ma jee n'oge ọ wụọkwa na i nwere pvc wụ ya ewu na- na- na- na- na- na-etu ọna akwụkwọ na i nwee nya pvc i were ya jee n'oge na satọde jee tụọ tụọrọ onye dị mma ọ dị mma ee, n'ebe a ka ee, ọkụ nyụrụ ebe a ka a wụsara ọwara echikwa ka bụ ụbọchị anyị ka ga-echighatakwa azụ wetakwa isiokwu ọzọ ga-enyere anyị aka na ihe gbasatara ntuli aka anyị chọrọ ime nwanne echi n'aha gị bụ onye ọma kiri ya nakwa ndị niile kpara anyị aka n'igwe ana m asị unu deeme deeme aha m ka bụ maazị okwe francis idenyi ah. ọ dị mma ka ọ dịnụ echi mgbe anyị na unu ga-ezutekwa ọzọ n'oge eh, agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ bụ nke a ga-ewetara gị n'ụzọ ụtụtụ echi ma ọ kụọ elekere itoolu ndewo